Sufunika kupupuluma ayi, pamafunika kumadya pang'ono pang'ono. Tikupitiliza kucheza ndi mkulu wa Malawi Defence Force General Vincent Nundwe. Pali nkhani zingapo zimene tikufuna atiyankhe. Nkhani ya Nyanja ya Malawi kumpoto yomwe dziko la Malawi ndi Tanzania akhala akulimbana limbana za umwini wake. Iwowa akutipo bwanji? Nanga nkhani ya ku Cabo Delgado ku Mozambique kumene kukuoneka kuti kuli mpungwepungwe umene ena ali ndi mantha kuti mwina ukhoza kukhudza dziko la Malawi. Iwowa ngati mkulu wa asilikali ankhondo kuno ku Malawi atiyankhapo zotani? Palinso zina zambiri zimene tikufuna atilongosolere General Vincent Nundwe. Takhalani pomwepo pamene tikupitiriza kucheza nawo. March 17, 2020 anakuchotsani pa mpando kuyikapo General Andrew Lapken Namathanga. Chifukwa chani? kwa ine ndinganene kuti mwina antha- ma leadership ya nthawi imeneyo sinakhutitsidwe ndi mmene ineyo ndimagwirira ntchito yanga ndi asilikali Mm. Ah, ndinganene izi timakhala tikukambirana sikuti tiba- zimangokhala timakambirana Mm. ife ndi leadership nthawi imeneyo ifeyo timakhala ti- chachikulu chimene muyenera kuzindikira achikulire chakuti uyenera ukhale munthu professional komanso uzinena zoona Um, wamkulu uzimpanga advise chimene chili choona osati uh, choti asangalale iye koma chimene chili chani Choona. chili choona so kwa ife advice at that point time- time was okay chimene chachitika apa ili vuto lili umu ndi la ndale anthu akulira zimene akulira pa zandale Mm. nde tatengedwa ife kapena apolisi ndi ife kuti tika tikaletse vuto limenelo so kwa ine example imene timapereka ndiye kuti munthu ngati ndapita ku nyumba yanu achikulire mwandipasa chakudya mwayamba kundipasa supu eti ndiye supu mwanipasa ndiye mwanipasa foroko kuti ndimwere supu ija zitheka ah sizitheka eh. sizitheka Mwina so- Pena sufuna kuti umwe supu yo Ehe. so mwati n- n- vuto la ndale mwakatenga asilikali kuti apange chani Ah, achite sort out vuto la ndale vuto la ndale liyenera kuchitidwa ndi nda ndi ndale okay koma si zimene zinalipo iyayi so ife tikanena choncho ah, azathu sumagwirizana nawo koma nanga si iweyo ndi amene uli pa mtunda uli pa pa hemwa so sakuonera kuti uyu saku mwina ah, uyu sakufuna kuti koma iweyo chimene chi- ineyo chinali kumtima chakuti chimene akufuna ndipange ndiye kuti ah, awawo tizathamangitsa kuthamangitsa gulu loti lili hafu a million kuti muyambe kulithamangitsa ndiye kuti Lilongwe yonse ipsatu so ifeyo as experts tili ndi approach so inuyo ngati mu- mukuyenera kundimva ine kuti ine yes nchimodzimodzi doctor akakuuzani kuti apapa tiyenera kupanga chakuti chakuti chakuti iwe ine ndizimpanga overrule doctor ndiye kuti ziyenda so ine ndi expert wa izi wa nkhani ya managing you know peace ndiye ndikupanga ndikupereka maganizo anga ndiye simukufuna kugwirizana nane chimene chichitike ndi chani so kwa ineyo kuti mbali yathu tinapereka advice ndimene ndakuuzani kale apo kuti ah, timaona kuti apapa ngakhale amilitary tipange china chilichonse Si- si- sipatheka koma vuto lalikulu apa ndikuti ndi nja- ndi nkhani ya ndale ziyenera kupangidwa sort out ndi ya ndi ndale Mhm. ndakuuzani apo kuti sungatenge foroko Mhm. kumadyera supu Ah, sizingatheke ah, ah. ndimene zimachitika ofika supuni ituluke basi supuni ituluke so ndimene zinalili komabe i think it put you in an awkward position chifukwa ndi chamaiti moral dilemma M- inuyo mukuyenera musankhe uku anthu akunena kuti tikufuna chile zionetsero atenga chilolezo mmene mukuneneramo lamulo lawapatsa kuti akhoza kuchita chionetsero komanso mbali inayi anthu andale akuti zionetsero zisachitike chonde mtaonetsetsani kuti zionetsero zisachitike and kumbali ya ku office ndiye kuti bwana ali mbali imene akunena kuti zionetsero zisachitike amene sakuyenera kukulolani kuti mugwire ntchito yanu chinayenera kukhalatu chinthu cho- cholemera kwambiri kupanga chiganizo chimenecho ndiye panjira pano so that's where principles come in oho you have to be a principled person and professional Mm. kodi solution ya apa ineyo chimene chabwino awa andiuza izizi koma apapa ine ndiyenera kupanga chani nchimodzimodzi ineyo eh, ngati komanda iti Mhm. because kwa nthawi imeneja anthu amati a Nundwe atuma atuma asilikali awo kutimenya Mhm. ine ndili ku ofesi kunoko Mhm. ndatuma asilikali anga ku- akupanga operate ku Blantyre ndili pa ground ngati Ayi.
ehe so pa usilikali amene ali pa ground iyo ndi amene amapanga decision okay pa usilikali amene ali pa ground iyo ndi amene amapanga decision oho ehe so si ineyo iyayi because sindingakuuze kumeneko upange chakutichakuti ayi because iye ndi amene waona situation yachiyani ya pa ground ipo imene ndili apa ineyo ndipanga chochi ineyo ngakhale ndauzidwa kuno kuti iwe zimatheka kuno sitifuna ma demonstration koma koma ndi officer of first battalion uzo bwana tagwirizana kuno ndi mnzanga wa police commissioner kuti anthu awa tiyenda nawo kuchoka pakuti pakuti wopanga decision imene waonera kumeneko kapena ku Mzuzu leroso wa ku Moyale wandiyimbiraso choncho chimodzimodzi wakuno nawo ine sindingauze kuti ah kumvezo musiye ayi okay mwina muna- muona kwa example nthawi inake kunapita asilikali ndi apolisi asilikali anachedwa pang'ono apolisi anafika msanga chakufupi ndi eh, wa- papi- pa- pa- pa- pa- papi munthu paja Yes. amati C kampani apa Ehe, ehe, ehe. Ehe. Aha. ndi pamene kuna- ma demonstration anali pa mtunda Pa apo. community Pa paja. community, ehe. Aha.
ndiye ife sina- sinapite msanga Mm. anzathu anaponya tear gas apolisi what happened anthu aja analowa mma- mulaini mwawo mwa polisi kumayamba kuphwanya zinthu those are the things we, you, you need to avoid okay because you know kuti chigulu chimene chili apa is very volatile chikhoza kupanga china chilichonse so as the commander you need to make decisions and those decisions zoti iweyo

amene waombera Ame- a- amene asirika because ane- i- mwinanso si- si- sirikali ukayankha iweyo komanda ndi ngati msilikali iweyo ndi amene unamutuma sungakanene kuti komanda ndi mzanga uja ayi you answer in your own right
ndekuti zimakukakamizani kuchita chisankho kuti muchite chinthu chimene mukuona kuti chikutetezani patsogolo Mhm. posatengera kuti a- awakuuzani kuti chani Eh, Mm. because pakali pano maboma asintha Mhm. ndikanapanga zimenezo pakali pano bwezi mwina ndili mmaunyoro
Eh, koma simuli pa unyolo chifukwa choti pa 1 september 2020 dr lazarus chakwera anakubwezeretsani pa mpando umenewo zimenezo ndiyetu ndale tsopano kukuthokozani kuti munatithandiza kuti chipani chilowe mboma tabwererani pa mpando wonona umenewo ndikhoza kukana kuti chipani chilo- chilowe mboma ayi ife tinangogwira ntchito sikuti timati tipanga wina wakuti abwere mboma ayi Koma munathandiza kuti- timangogwira ntchito ya constitution yathu koma munathandiza kuti awine ndi atawina ananena kuti munthu uja anatithandiza uja abwere apa kuti adyerere mpando umenewu ya I mean, ine kwa ineyo eh, sindinganene kuti oh, ndinathandiza ineyo ndimangogwira ntchito imene inakhalira okay ndimangogwira ntchito imene ina- imene inakhalira ndi zimene mmanena kuti apompa mwina timakhala osemphana maganizo ndi amene analipo nthawi imeneyo kuti iwo amafuna zichitike zi- zina zimene ineyo ngati msilikali mono ah, izizi sitipa ife ndife tanena kuti ma peacekeeping uko we have vast experience ndimo zokuti ndikapanga ichi pakali pano mumamva kuti o ma warlords ali kuti ali ku, ku, ku Hague pali ena akuchani ku Yugo- inali Yugoslavia kale ija ma general akumangidwa akumangidwa because mwina amatumidwa ndi mapolitishani awo kuchita ndi iwo amavomeza kuli ma Srebrenica amati Sibi- chani kuja kunali massacre nthawi inake izinthu ziwiri anthu ama- amakomanda zawo amene apanga zimenezi pakali pano ali ali mundende mwina amatumwa ndi mapolitishaniwo koma nawo akumangidwa ndi iwowo mapolitishani anadutsa zawo zinayera ehe so ifeyo umazoti zibe izizi zikachitika izizi kusogolo zizandipeza
ubale wanu ndi General Namathanga ndi otani i think it puts you in an awkward position zimene zinachitika ineyo ndi mzanga Na- ndagwira naye ntchito kuyambira ku Moyale Barracks tinali kampani imodzi okay and nditachoka timapanganaso advise kuti mkulu um, handover timachitira momo kuti kuti achikulire mukakhala pa position iyi mu- mu- muzaona izi ndi izi ndi izi ndi izi ndi izi ndi izi ndiye muonesese kuti mukhale okonzekera mmene timapangira pa usilikali mugwire ntchito yanu mmene munaphunzitsidwira Ti- ndithu free advice ndinapereka anakakuponyani kuti atakuchotsani pamene paja kwa chaka ndi miyezi ingati Ah, ah, inali five months Ah, anandiuza kuti ndikupita ku- hai- ngati high commissioner ku India munapita sinapite bwanji well nanga si kunabwera boma lina boma lina linapangaso ma action yawo
komana ataku a- pana nanga panachita kufunika 5 months kuti mukonzeke si kungokuuzani pitani ku India high commissioner basi kupakira katundu kumapita hayi kumakhala process ija ya PAC Mhm. kuti akupange ukakhala high commissioner uyenera ukachite face interview ndi a PAC a parliament mhm so that I can confirm you. President can only nominate you, yeah appoint you. Koma amene a- a- apange kuti iweyo wapange confirm ndi a parliament pa PAC ndi process imeneyo sinachitike munali okonzeka kupita mu india deputy wanga namangale mm. anali appointed kuti akupita ku new york wanga si uyu wapita inu munali okonzeka kupita ku india ndinali wokonzeka kuti ndikagwirira ntchito amalawi
atakuuzani kuti mubwererenso mudzakhale general munamva bwanji well ine ndinaona ngati ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti uh, wamkulu wakuganizira kuti upitenso ukagwirire ntchito amalawi so umakhala wonyadira kuti ugwirire ntchito amalawi
mlendo wathu mpulogalamu ya cruise 5 general vincent Nundwe, commander of the Malawi Defence Force. Tikuyankhula muno tikuyankhulira mu ofesi yawo. Mwina nthawi inayake akatikomera mtima ationetsa chifukwa ofesi ino ndi ofewa kwambiri kukakhala muno kumakhala kudzadzidwa ndi ulemerero kwambiri. Sungafune kutuluka moto muno yani. Ndika ofesi kotenthera bwino komanso ndaona pali TV apo mumatha kuonera TV imene. mumakhala bize basi bize imachuluka ukakhala basi basi mpaka na remote m'manja kumasintha ma channel pamenepa Ah, zima- zimavuta kwambiri. zimavuta kwambiri komabe ukapeza ina nthawi zina pankati ma breaking news wapoli Ndi- ndione kuti zikuchitika chani moti mumaonera zodiac pamenepa akuti amaonera kuti zodiac iri ndemwe tikumire ndi nyimbo ya namba 3 ndiye ademo ija kapena tilowereko kwina katawa singers muli- katawa singers kukonda kwa mlendo wathu mpulogalamu iyo ya cruise 5 a general vincent nundwe general vincent nundwe komanda wa malawi defence force kusinthasintha kwa atsogoleri a malawi defence force inuyo mumakuona bwanji
um, i think nthawi zonse kusinthasintha kwa atsogoleri kuma kumapangaso affect progress ya organization mm. because mm, leader aliyense akabwerapo amakhala ndi mapulani yes ndiye akachoka kubwera wina ukapeza kuti nayenso ali ndi zake Mm. so like, like that ukaona kuti uh, zimapanga affect organization and this one zachitadi affect uh, mdf kwambiri you know kuchokera pa odillo kuzafika pa ine pano five commanders from 2014 to date Iyi. Ndikusintha kwambiri kumene.
Ndiye kuti ayi koma malamulo ndi onena kuti komanda akasankhidwa inakhala four years Eh, inakhala four years. ndi mmene zili mu constitution ndi mu defense act koma ndaletu zimaoneka kuti zimalowererapo mwina anthu akasintha boma a- amafuna president asi ayikepo komanda wina zimaoneka kuti zimasokoneza kachitidwe ka ntchito pamenepo
yeah to some extent ndinganene choncho koma i think uh, izo ine sindingapange comment because nanga si zimakhala zofuna za commander in chief panopo inuyo ndinu komanda wa mdf tatiuzani kuti zinthu zikuyenda bwanji padakali pano munadzatulukako kenako mwabwereranso inuyo kwenikweni mmene mukuyendetsera mdf masomphenya anu ndi otani philosophy yanu ndi yotani Kwa ine chachikulu ndi choti ndi ndione kuti MDF ikusintha kukhala ndi mmene zinthu zikuchitikira pakali pano muziko la pansi mm -hmm. ya because eh, chachikulu n'choti I know kuti ziko lathu silopata ngati mene amapatira anthu enawo tikanakonda tikhale ndi zina ndi zina zoti tichite machi ndi imene e, current situation imene ilili Ya, koma izozo ndiye awo ndi kufuna kwa ine koma ndikuziwa kuti aboma akulakalaka kutithandiza aku- and ndi kupata kwathu ku- poti kumakhala kuvuta pang'ono nafeso tima timazindikira kuti ayi azipanga pang'ono pang'ono pang'ono koma kwa ine ndikufuna kuti tifike pa level yoti uh, titha you know, kupanga zinthu zoti sitiikaso mu mavuto asilikali iyayi because ukamagwirisa ntchito tekinoloji yakale ndikuti mm, ngati mene tikugwirira ntchito kumodzi amene kuchani ku drc ina kukhala ndi equipment yoti eh, one iyenera kutchinjirizaso msilikali amene akugwirisa ntchito Yes. kuti ngati ndichida chikayimira panjira timati amaliwo akhoza kupha msilikali yeah, so ineyo kwa ineyo ndikufuna kuti eh, usi- tipange modernize mdf ikhale ndithu current Ehe. pali zinthu zingapo zimene ndinafuna kuti mwina tikambirane malingana ndi mmene mdf ikugwirira ntchito poyamba nkhani ya kukweza anthu pa ntchito m'maudindo imene ndi nkhani yoterera kwambiri simudziwa kuti ku- mmatengera chani kuno kuti munthu mumukweze pampando ifeyo
mbali ya asilikali ndi maofficers mwina ndi kuti kuli asilikali ndi maofficers yes amene malamulo akuteronso zoti onse mmatitana kuti asilikali asilikali koma sikuti onse ndi asilikali ndiye pali maofficers so officer amapanga plan kuti msilikali apange chani execute ntchito Ehe. Ehe. yeah that's why budget mana kuti pali ma ma ma phase awiri yes uziyo za msilikali then upangeza chi officer za kwa officer advanced stage.
okay Ehe. ana malamba ana malamba ndi ali pawiri amene ma ma officer officers ya yeah so mwina ndibwereze mfuso ndi ehe ne iya popeza mwandiphunzitsa fa kunonso ndi ku sukulu tiye ndiyambe kwa asilikaliku kuti azikwera kwenikweni Okay, yeah, so zimakhala unali bwanji kani- yeah, so Mhm. nkhani iyo yoti ifeyo tili mmalamulo mwathu tsono Mhm. mu defense act Mhm. muli provision zija zoti munthu ngati akuchoka ranki iyi akupita iyi apange zinthu izi Mhm. akuchoka apo kupita uku apange zinthu izi yeah, so ifeyo timapanga zimenezi Chabwino. asilikali ali ndi ma sukulu zawo zimene zimayenera kuwapangisa kuti tsono akapanga ichi akhoza kufika komanso kanthawi kayenera kukhalapo akachoka apo kupita uku apange izi komanso pali kanthawi maofisas chimodzimodzi tikakhala ang'onoku kuli makosi komanso timati promotion exams okay ndiye upange bwino makosiwo ukhoze komanso upangenso ukhoze ma- mayeso amene ama ama a promotion a promotion yo ehe up to certain level kutsogoloku is just makosi yeah yes baba so timayendera zimenezo koma pakakhala nkhani ya promotion eh, it's not that easy aliyense sikuti ama anga anga- angakhutire ndi zimene madecision amene achitika komabe ayino kuti pamakhala zina zija zoti maybe wina wapanga bwino kwambiri ndi kumpanga kuti ayi uyuyu mmene wati makamaka kwa asilikali ofisa sungapangizira because maofisa kuti apangidwe promote eh, confirmation imachokera ku defense council pomwe asilikali ndi momwe komanso pali board board ya asilikali ya promotion board-so ya ku ma officers ya promotion ya kwa asilikali chief of human resource ndi amene amakhala uh, chairman ndiye so anthu aja amakapanga present kwa iye so z- nthawi zambiri timafuna kuti oh, komanso ukamapanga promote munthu umayenera kukhalanso ndi establishment koma chimene chimavuta kuti oh, ndakhalitsitsa nthawi yaitali apa Ehe, ehe. koma if establishment is not there ndiye tipanga bwanji

establishment imanena kuti payenera kukhala eh, ya human resource Mm. kuli intelligence Mm. kuli logistics Mm. kuli plans and policies research and development amene aja that's establishment zimenezo Mm, mm. ndikuti m'menemu ayenera kukhala wa rank yakuti yakuti ma department amenewo Mm, mm. ayenera kukhala ndi ma deputy awo okay then kuli ma fighting units mm. i mean like ma brigade mm. which we have uh, eh, kumpoto tili ndi 101 brigade mm. pakati pano pali eh, 94 ndi uku kuli 93 brigade ku south so m'menemo muyenera kukhala maranki yake mm. so so tikamati establish ndikuti ngati ndikhoza kukhala nthawi yayitali koma
popita palibe Upi- upita palibe ukhala pomwepo basi ukhala pomwepo basi sungangoti basi u- upange promote anthu ambirimbiri level imodzi ndiye kuti ya ndiye sizikhala choncho chifukwa ena amaona ngati kuti ma promotion ena amatengera kumene munthu akuchokera makamaka mtundu kuti mwina komanda akakhala kuti ndi wa mtunduwu ndiye kuti ma promotion avumba ku mtundu umenewo kenako akadzasintha kudzaonanso kuti ah, kodi zinthu zikukhala ndiye bwanji vuto la- la- la kumalawi kuno limakhala limenelo kuti opoti anundu akuchokera ku Nkhonde kuti apange promote onse akumpoto ayi kumapanga panga promote ndi mmene munthu akugwirira ntchito so mentality iyoyo ndiyoipa ndi uja anthu amanena kuti pali anthu a- amitundu itatu pali ena akuti idiots ena akuti tribesmen ena ama citizen
ndiye kuti so idiots ndi mtundu wa munthu
aja oti za malamulo salabadira za malamulo salabadira then pali tribesmen amene woti wakwawo akuchita choyipa koma bola akhale wakwawo so anthu amaganizo amenewo ndi amene amati kuti uyu si wakwathu ndi kuti sanga- sangandipange promote ayi we don't practice that inuyo pa mitundu itatu imeneyi ndiye mukhala citizen ya mtundu wa citizen simuli mitundu ina iwiri sindili mitundu ina chifukwa ena amati a Nundwe aja amene aja ndi a utm ndiye amangopanga amangokweza anthu a chipani cha utm ayi ndithu ifeso si achipani ineyo ndikuuzeni ndinalowa ntchito nthawi ya mcp atatiitana kuti tikafike ku zomba tinafika ku zomba mwafika eh, nthawi imeneyi kuli makadi makadi Ndiyo. tigulise makadi anene kuti tipaseni makadi awo tipaseni anayika pakati pache ndikung'amba ife kumati "Ih, akung'amba nkhope yakamuzu nthawi yakamuzu imeneyo nthawi yakamuzu usilikali umene ndikutenga machesi ndikuwotcha ife ndikuona chinthu choti sitinachiwonepo ndiye anabwera anamati okay amati chakwanuleka izi kuno ayi izi Mhm, chakwanuleka ndikuti zimene mumapanga kwanu musiye konko kuno ndikwina kuno kuno ndikwina ndi usilikali sitili mundale mwaona taotcha izi ndikuti simuli mundale anatentha khadi ya kamuzu Mm. khadi ya umembala ya mcp Mhm. mukuona Mhm. amati chi- panga kuti chakwanu chakwanuleka Mm. Yakumabe. komanso mumabuku mwathu muja It is clearly specified kuti we should be apolitical. We should, we should be apolitical. Ndi asilikali timaphunzitsa zimenezo kuti chabwino ena mmakhala azibale anu ndi achipani koma inuyo ayi izo za abale anu iweyo uli kuno upange za usilikali umene suyenera kulowerera mundale chifukwa ena amati ndiye ena apa pano amaganiza anthu akulolanda awa ndi a utm o awa ndi akuti eh, Mm. ah, umo ndi kuti ah, iyi ndi freedom of expression yake koma the issue is iwe umene ukugwira ntchito ukugwira ntchito that's why timanena kuti ifeyo ndi asilikali amene akupanga protect ziko ndi anthu awo sitinanene tikapanga protect wa mcp wa utm ayi dziko kupanga protect dziko ndi anthu ake kaya ndi a- a mpingo usi- wa- wanji ayi onsewo ndi athu kuli malamulo anji kunoko pa nkhani yoteteza azimayi Eh, ndikuona ngati mwatsatira bwino lomwe zimene zikuchitika mdziko muno kwamveka ndithu malipoti osonyeza kuti mabwana amatha kumagonana ndi atsikana kapena azimayi amene akugwira ntchito kunoko zikumandiopsa kwambiri chifukwa choti institution ino yamangidwa pa mwambo ah, kumvera ndiye zimenezi ndi zofunika to maintain discipline mu mdf komano pena pamakhala kachiopsezo konena kuti anthu amene ali kumunsi ngakhalenso mwina kumtundako amatha kukhala pa chipsinjo kuti nanga kodi asiyanitsa bwanji kodi tikati kumvera ndilekeze pati mwambo ndilekeze pati um, muli ndi malamulo anji kunoko oteteza makamaka amayi ndi atsikana amene akulowa ntchito ya usilikali choyambira
chimene kuti aliyense akabwera kuzalowa ntchito ali ndi the same what uh, equal opportunity because aliyense ndi citizen wa malawi nde ali ndi ufulu wolowa ntchito ina iliyonse imeneyo ndiye abwera ku usilikali kuno we practice the same kutinso ndi ma, ma sop kaya ma, ma standing orders for you know zimene timayendera okay. zimene zima timaphunzitsa asilikali chikhalidwe okay mm. nchimodzimodzi ineyo ndipase an example mm. pa usilikali ineyo pali asilikali pachipachipatandane kuti pali asilikali mm. ndi maofisa zeti mm. eh, ngati ofisa suyenera kukwatira asilikali mm. ofisa ayenera kukwatira asilikali anzake mm. eh, so ayi nde kuti human rights ikhoza kukhala kuti no choice ukho- aa koma malamulo ndimene akutero so timasatira malamulo amene ali m'mabuku mwathu they are provided Eh, so ndiye sizochitika ndi munthu ngati wachimwa umalangidwa ndi mmene umalangidwa tiyerekeze kuti wampanga intimidate okay, kapena you, you are asking for china chake chimene chi- cholakwika ngati mmene mwaneneramu Eh, iye ali ndi ufulu wopanga ripoti ndiye kuti iweyo amene ukupanga zimenezo anthu achosedwapo ntchito No, koma that is on paper.
Koma zimachitika zimene achosedwapo ntchito anthu zimachitika zimenezo.
Ku training kumakhala kumakhala Because abuse ifeyo- kwambiri ku training. A- as- as- asikana athu ali muno mucha isi wena kukha- ndi- ndi ngati mulungu wako because tikapita kutchireko timakumba maenje tiyenera kukhalira limodzi kapena timakhala mmatenti timatenti ta two man tima two man tenti msikana ndi mwamuna akhala akhala muti agona mmene muchi so restraint iyenera kukhala munthu akamalowa chimene chimene chimapatsa chidwi ndi ichi munthu akamalowa ku usilikali amayezedwa china chilichonse amuone kaya ndi wamwamuna kaya ndi wamkazi kaya ndi thupi matenda kaya ndi chani koma mumaona kuti akangomaliza training ija sipakhala kauniuni wokwanira pamakhala ngati mungandikonze kuti tione kuti kodi munthu uyu mmene watulukira ndi mmene analowera mthupi mwakemo chifukwa ena amapezeka kuti pamatha 3 months ija zinthu zaonongeka apatsidwa matenda zinthu zambiri zasokonekera pamene paja pamakhala kalondolondo amene
Uh, ku training kwathu I don't know kuti matenda amene mwanena koma ndi ifeyo ukalowa aku- amakupa- amakupima okay kuti to qualify kuti ulowe payenera kukhala zina zake zoti usakhale nazo okay ndiye ulowa ndiye ukalowa tili ndi chipatalatu constantly amakuchita amachita observe anthu komanso ngati iweyo ukuona kuti mthupi simuli bwino uyenera upange ripoti nanga si tili nazo zipatala mkati mwathu momwe koma izi nthawi zina ndi malinga ndi training yathu iyi anthu ena kuti I can tell you ma recruits amene talemba posachedwapa ena achoka kale chifukwa choti anali mwina ndi matenda kuchokera kwawo kwawo kuti initial preliminary inspection ija sinachite discover zimenezo koma kuyamba training ndiye yadzutsa matenda amenewo ndiye ayamba kuonekera ndiye nthawi yomweyo adokotala ah uyutu ali ndichi azipita so several amene alowa posachedwapa achoka kale chifukwa cha nkhani zimenezo because of training is trainer strain ya kumeneko so nthawi zambiri ndikhoza kukhala cha chithupi ndikulowa kumene ndikachoka kumene kuyenda chepa chifukwa choti ndi daily kuthamanga daily kuthamanga ndikuti munthu you wida kuti thupi lako ehe koma after that ma medical check up amayenera kupitiriza ma medical check up so ngati and this we advise people don't indulge mu uh, ma behaviors uh, risky behaviors Mhm. timauza don't indulge in risky behaviors indulging iyo pali pawiri wina munthuyo ndi khalidwe lake afuna azipanga indulge koma wina akukakamizidwa ngati kodi munthu atakhala kuti ali ku training ma ins- instructor akumukakamiza kuchita zinthu zimene sakufuna akufuna agone naye afuna azimugwira mosayenera ali ndi ufulu oti akhoza Am- amapereka- kunena.
amapereka malipoti ndikuti instructor yo straight akupita kumudzi ndi kwa ife ichi- usilikali umene instructor wapanga zimenezo akudziwa kuti akupita kumudzi because this is a serious case fortunately sinakhale ndi maincident ambiri achoncho ayi mwina alipo koma samaululidwa iyayi amaopa kuti ineyo mwina anthu akadziwa kuti amene ndachotsetsa instructor wakuti ndi ine ndekuti kumene ndipiteko ndekuti akandipweteka kwambiri komanso mwina ndekuti sindikakwera ineyo ndatha munomo ndatha muno musilikali zachitikapo
the students have been bold enough kunena uyu anandifu- wandifunsa zakuti tachotsa ntchito anthu amenewo okay koma tima akamayamba paja amauzidwanso kuti please mu- mwina mukapeza vuto ili bwera patsogolo unene so iwowo ali ndi ufulu ngati akuopa ndiye ameneyo ndi wolakwika sakuyenera kuopa ya sakuyenera kuopa
and mwa- mwamwayi sizikuchitika chitika ayi cause nowadays kind instructor amadziwa kuti apatu ntchito yanga ikhoza kutha Ehe.
kumbali ya amayi amene akugwira ntchito mu malawi defense force mukuwapatsa mwayi wotani kuti nawonso athe kutumikira mdf mokwanira chifukwa kulipo just trying to look politically correct kuti timalemba amayi iyayi pano mafiga zathu ali chonchi koma kuti uone mkati muja umaonabe kuti ah, this is still a male dominated uh, field Yeah, choyambirira chimene ndingayankhe chakuti tinali am- amuna okhaokha now talowetsamo azimayi koma chachikulu ndikuti infrastructure ikadali yomwe iyi we need support yoti to provide for infrastructure yandani ya as, as, as, yes yapangidwa pa ndi apo koma you see like I've said kuti ifeyo amalawi sitimapata ngati mmene apatira anzathu ya koma what we need is kuti timange ma structures kuti azimai aja can be acco- also accommodated eya ndi azilowetsedwa ambiri so ma restriction ama numbers aja is because timati akachoka kumene akagona kuti kuno kaya pogona mafacilities onse fit befitting as, as, uh, mafacilities amene ali ndi ma male counterpart aja Mm. azimayi os- pakali pano tilibe ambiri mafacilities awo so but Kom- government is making those endeavors kuti at least amangire more more structures kuti at least we can even employ more komabe ngakhale kukwezedwa kumene maranki zikuoneka I don't know kuti zili bwanji pano i think not so long ago. yeah because the highest ranks as so far mu silikali alipo ni macolonels Pano ndi lieutenant colonel amene alipo Ma- ah, ma colonels.
ma colonels.
Ehe. So as But man. cause nanga si ah, tayamba nawo 1999. Yes.
Eh, so it's not just a matter of promoting but when ndanena pano when you're promoting somebody ndiye kuti mwampanga capacitate ndi makosi awa komanso akhale kanthawi koti maturity ija izibwera ndipo mwayesa ma appointment awa ndi awa kuti akhale you know okhonzekera kuzalamula papakulu so ma, ma, ma opportunities amene timapereka koma the issue is you don't just promote for the sake kuti uh, tingopanga promote when this- you have not capacitated that person first of all mumupase capacity yoti akhoza kulamula pamene mukumpasapo komabe mwi- mwina simungani simungani yake chikwawo kakani A- abambo amavomereza abe mu mdf muno kuti Yes. munthu wamayi akhoza kuchita zinthu mmene Yes. angachitira kapena abe pamakhala zoti a inu awawa koma muyenda kuzindikira kuti tili ndi ana asikana eh, tili ndi ma sisters athu ndi azibale athu so if iwo they are uh, you know, uh, they are undermined kuti sangachite singasangalali ayi ichi ndi munthu Yes. iwe you need to accept uyuso ndi munthu Mm. okay uyuso ndi munthu chimodzimodzi iweyo Eh, akhoza kupanga ngati iweyo kapena kukupitiriranso iweyo and this is what we have seen performance yasirika- yasikana kuti kumafuko kuja akuuza nsikana ali number one performance so what is nkhani ina imene asilikali ena amene timacheza nawo amadandaula ndi nkhani ya ma peacekeeping mission aku a un aja kumene kumaoneka kuti amapita amagwira ntchito modzipereka ndipo zikuoneka kuti mbiri yathu kumeneko ndi yabwino kwambiri koma mbiri ya ndalama ikuoneka kuti si yabwino kwambiri poyamba zimaoneka ngati kuti chaka chilichonse ndalama zimene amayenera kupatsidwa asilikali amenewa zimanka zichepera chepera pamene mukhoza kundikonza kachiwiri zimaoneka ngati kuti salandira ndalama zonse zimene amayenera kuti alandire ndiye muja ndimanena muja kuti kuno kuma- kumandiopsa chifukwa choti kunoko anthu mmaphunzitsa kuti azikhala osunga mwambo komanso omvera ndiye amango amangosusutikira mu mtima kuti "Ah, koma apa zinthu sizinayende bwino ine ndayenera kulandira 2 miliyoni ndalandira 1 miliyoni 1 miliyoni inayo sindidziwa kuti yapita kuti koma abwana sindingakafunse tatiunikirani pa nkhani imeneyi choyambirira nchakuti boma ndi limene lina- limakafunsa kuti lipite ku peacekeeping ndiye kumene kuja kumakhala ma memorandum of understanding un ngati yanena kuti mupite ku un asilikali athu mwina apita ku drc limapanga haya UN imapanga haya msirikali ndi equipment ya ya ya, ya boma imene akagwiritsa ntchito msirikali iyo Mhm. and amapanga peg kuti kuti ukamapanga haya msirikali mmodzi haya ndi ndama zakuti Mhm. Eh, chi- chi- zida zake zimene zida zake zimene akugwirira ntchito zija zosiyanasiyana zija nazonso zili ndi ndalama zake koma pamene pamakhala kusamvesana ndi kuti boma ndimene imapanga chani imasayina ini chimodzimodzi inuyo kunyumba kwanu mumapita ku g4 a ndikufuna londa okay

ndi ya ndani akuuzani londa uyu ndi 2000 per day koma ndi ya ndani ndi ya londa kapena ndi ya ndi ya ndi ya company muyenera kuyankha funso limene pamene pamakhala kusamvana pamene because amene wasaina contract ndiye ndalama ndiye mwini wake wa ndalama and ndalama zimakhala za boma okay you must understand kuti ineyo ngati msilikali ndinasaina kale contract ndi boma amandipasa salary kaya kupita ku peacekeeping boma likuperekabe salary okay and there is provision mu mu defense act or even mu constitution kuti boma lizakutumiza kunja kukapanga fulfill ma international obligations amene malawi is member wakumeneko so one of those the obligations ndi peacekeeping so chimene chimavuta kwambiri chakuti tangolemba kuti troop allowance zina troop allowance ndi munthu amaganiza kuti ndama zonse ndi zake koma its just the name koma ndama iyo ndi yaboma ndi imene inasaina contract iyo so the understanding there is who has signed the contract amene wasaina contract iyo ndi amene ni mwini wake wa ndalama and amene amapanga determine londa sangapange determine ku g4 kuti muzindipasa ndalama mwakuti sizingatheki sizingatheki so uyuyu boma ndi imene imayenera kupanga determine tamutumiza msilikali wathu uku tiyeni timpatse ndalama mwakuti okay and ndi dziko lina lililonse lapansi limene limatumiza asilikali ku ku ma peace- peacekeeping missions amapanga chani mukapita ku zambia pompapa ama- amagawana hafu hafu
hafu ina imapita kuti I- imapita kuboma hafu Koma- ina imapita kwa uti kwa- kwa- kwa- kwa msilikali Ehe. koma chimene muyenera kuzindikira chakuti ndalama imeneja imayina kugwiritsanso ntchito kupanga mm, sustain operation iyo ngati kumene aliko kuma- makasinja aja ndi odula to maintain them tiyenera kuyuza ndalama chabwino uh, amapereka ndalama zina za, za equipment but it's not enough komanso zibafa zimene kufika pa nthawi iyo yoti tigule zina zanyuwani because zimene tinagula tinapita ku drc ndi zimene tinali nazo ku ivory coast tinagula 2011 pano ndi 2021 so 10 years pamene amafuna kudziwa ufana ngati a UN akamatenga asilikali chilichonse amakhoza agula ndi amakhoza apereka ndiwo chilichonse amakhota ayi mbale sipuni Ayi, chani ayi. zonse dziko limagula lokha zonse zina Lima- limagula i- equipment yonse dzikolo likupanga provide Lim- timapanga provide tokha yeah. so you need to sustain yourself so kusamvana ku- ni nkhani ya ndalamayo koma ife as malawi we are the ones who are paying the highest You can ask tapanga research ife we are the ones who are paying the highest. pali nkhani ziwiri za chitetezo zimene amalawi ambiri akhoza kufuna kuzidziwa posafuna kuchita kulowa uh, ma nitty gritties pali nkhani yoyamba ya nyanja inangoti zii sitidziwa kuti inagwera kuti nkhani yachiwiri imene ikuchitika ku mozambique cabo delgado tiyambe ndi nkhani ya nyanja ili pati panadzapezeka pena pake tanzania kugwedezana ndi dziko la malawi iya nyanjayi apatidulirane uku kukhale mbali iyi ikhale ya tanzania mbali iyi ya malawi amalawi kumalira nyanja yonseyi ndi yathu iya iya mpaka na anthu anapezeka kuti ena kuyamba kukwinya kwinya mashati kuti kumene kumene ati kuphulika mfuti kumene kena kuti tadzangoona kuti zangoti zii komabe mitima ya amalawi sikuti inakhazikika mmalo chifukwa samvetsetsa kuti nkhani imeneyi inatha bwanji kapena ngati inatha nkomwe nkhaniyo sinathe sinathe uh, sadc idapereka nkhani yo kwa ma negotiators amene anali a former president a mbeki ndi joaquim chissano wa ku mozambique kuti apange mediate between malawi ndi chani eh, ndi tanzania choyambira chimene tiyenera kuzindikira chakuti kukhala malawi malire a malawi sitina sindife tina- tinapereka malirewo ayi anatipangira zimenezo ndi amene anazatipanga colonize ndi mmene timapanga independent tinatanga tinatenga malawi ndi mmene anatisiyira amene anatipanga colonize iwo komanso at continental level maiko anagwirizana kuti titenge mali malire amene anatisiyira uh, amene anatipanga colonize ndimene anagwirizirana kunali ku Cairo I think kumeneko Mhm. kunali ku Cairo imene anagwirizirana komabe pakhala mpungwe ku maiko osiyanasiyana contentious borders Mm. similarly ndi yankhani ya malawi ngati mungati muone poyambirira ngakhale mozambiki nayonso inalibe part ija inalibe part koma anazagwirizana chifukwa choti amafuna achite trade off eh, ndi mbali ya kwa, kwa gomani ku ntcheu ndi instead anaganiza zoti apereke eh, mbali imene ya nyanja yaku mbali ya Mozambique. mozambiki kuti ife titi- titenge ma- malo amene ah, anapempha gomani kuti ndi anthu awo akhale nawo limodzi chaku Ntcheu chipatsa kamapu kamadzalowa mu nyanja kamadzayenda chonchi nkukatuluka uko ehe anatenga ku Ndi- mozambiki komweko ehe. koma ma island aja ndi athu ehe anagwirizana mmene kuti anthu ndi madzi ndi anu madzi anu koma Ma island awo ndi athu.
Ehe. so kugwiza anagwirizana ndithu maportuguese ndi mabritish koma izozo sizinachitike mbali ya tanzania ndiye ndi malawi because there was no contention at that particular there coming any request unfortunately it was kuti poyamba they were under ma germans then ma germans aja anazalandidwa after first world war ija Yes. then came ma british now ma british analiso on bo- bo- both sides ku tanzania ndi ife they never looked at the problem yachani

took over what we were given. The- If the British wanted to rectify, mmene analiko kuno they should have done that, but they didn't do it. So if it- tinapanga ja, tina tinatenga. So koma nthawi zimene maybe kamuzu ndi nyerere samagwirizanapo pena pake pomwe Nyerere yemwe ndi amene ananena ku- kuti ah, raising endorsing ya ku ya ku ya, ya 1963 ya ku kaya ndi ku Egypt kuja iye ndi amene amapanga motions zija zoti titenge malire ndimene ana anatengera mandani ma mene zinatengedwera ma ku makolonial master, makolonial masters mene malire akale omwepo so koma kwa ife a Malawi chachikulu choti we need tizionekera kuti dziko ndi lathu koma izozo zimenezonso vuto loti sitimapanga so maybe zinapanga mbali ya Maluda basi koma eni yake mmutu mmutu mwawo amadziwa kuti malo awa madzi awa si si athu koma ili gola ndi na treaty ija imanena akhoza kugwiritsa ntchito domestic kaya fishing chani chani koma chisakhale china chake kuti kapena kumba oil ah izo ndi ayi koma zina zonse nangasi anthu abadwira mu- musholo momwe akhoza kugwiritsa ntchito madzi izi ndi izi it is allowed it's provided for ehe very much so so pa tebo imeneyi malawi imapita ndi mawu oti chani nyanja ndi yathu kapena ndi yolipa nyanja ndi yathu okay koma malingana ndi mmene anatisiyira maja macolonialist amene anapanga kuti Eh. koma sitina sinatherero nkhani imeneyi Sinatherero. yakuti yagona pa nkhani yatha Eh, sinatero and it is dealt by a foreign affairs Eh, so iwo ndi amene apange pursue kuti ngati akufuna zipitirire ndi a foreign affairs ifeyo we are just uh, as guardians
nanga nkhani ya ku mozambique kumene kuoneka kuti kuli zipolowe chifukwa choti pali magulu ena owukira achisilamu amene akumasokoneza kumeneko kumatenga ana kuwapha kufuna kuti akhazikitse ulamuliro wa chisilamu pali nkhawa yonena kuti mwina zimenezi zikhoza kuwolokera

mchitidwe wa- wa zipolowewo akuphunzirira kuno ku malawi tatiunikirani pa nkhani imeneyi choyambirira choonera kuti zi- ndi- ndiyankhe chi- koyambirira ko- cha- lachiwirilo Mm. i think anthu ti- Malawi kuno we like a lot of speculations timapeka nkhani kwambiri Ndi kupeka nkhani kwambiri yoti sulibe ulibe nayo umboni basi koma timayiwala kuti tikuziwotcha tokha because zimene zija amaziwerenga ndi anthu ambiri Mm. okay timaziwotcha tokha ukamalemba nkhani ulembe ngati ndi journalist amati investigative journalism fufuza mmene mwa- mukundifunsira apa ndikuuzani palibe amene akuphunzitsa kuno ifeyo tizikaphunzitsa anthu oti a- a- azikamenyana ndi maneba athu zoona zimenezo cholinga chathu nchiya so anthu akupanga ma speculation Eh, ndikakuuzani kuti zimenezo zoti kuphunzitsa palibe anthu anene "Ah, kwakuti akuphunzitsa ku Ah, ifeyo ayi palibe zimenezo so chimene tiyenera kuzindikira ngati amalawi tizilemba zinthu zoti sitizipa- sitizipasa nazo mavuto okay. kaya ndiwe journalist ulembe mmene unaphunzitsidwiranso amati investigative journalism kafike kwa anthu amene ungatengeko information iyo usanalembe zimene timapanga encourage zimenezo because kuti tizingolemba zinthu aja anzathu aja nawonso amawerenga kapena ali ndi ma embassy muno awerenga akutumiza kuti a zikuchitikadi kuno akunena anthu awo pomwe iwe amene akulembayo Alibe alibe umboni. umboni so ndi zolakwika now kwa ife amalawi chimene ndingapempheko chakuti vuto lili patsidya apa mm. tikuziwa kumene likubwera kuli ma resources kumene kuja amene iwonso nawonso they want to take advantage okay mm. and maybe ndinganene kuti ulamuliro wawo weniweni wa administration ya boma kapena kumene kuja kunali maybe woperevera kapena mm. so those people amachita take advantage vacuum imeneyo zisachitike kuno ku malawi iyayi tili ndi porous border pano tili ndi marefugee ambirimbiri amene akukhala ku Dzaleka ena akutha kuchoka kumene kuja kumakakhala kuchani so ife amalawi tiyenera kukhala tcheru china chilichonse chikubwera munthu aliyense akhale cautious usati akhale spectator kuti andipangira wina iyayi wina aliyense akhale tcheru kuti akaona china chake chachilendo anene akaona china chake chachilendo anene so uko kuli vuto koma vuto limeneli ife pa usilikali tikupanga prepare ku make sure kuti tikhale mmalo komanso timagwirizana ndi anzathu pa SADC level that's why munaona a president athu anapita ku mozambique posachedwa timakambirana kuti kuti a mozambique angathandizidwe bwanji kuti athese vuto limeneli chani ehe ndiye kukambirana kumene kulipo kuti tiathandize anzathu aja so koma SADC iza- ipereka chani decision imeneyo pomwe kukakhalanso ai- ai- a- akuluakulu athu akakhala kuti apereke decision kuti apapa i think eh, ngati mozambique ikufuna chithandizo Mm. aka- a- amanena kuti akufuna chithandizo Mhm. muti inji- munjira yakuti Mm. ndiye chithandizo chimenecho ah, ngati SADC ingathe inena nthawi yomwe kuti tipanga mwakuti panopo zinthu zili pati ife tinadzamva kuti maiko ozungulira mozambique anagwirizana kuti uh, chipolowe chimene chikuchitika kumeneko mpungwepungwe umene uli kumeneko maiko amenewa athandize kuti akat- akakhazikitse bata kumeneko decision sinachitike sinachitikebe Ehe. koma zinakambidwa zinakam- anakambirana pano Eh, kukambirana kulipo at SADC level si maiko ozungulira okha Yes. timapanga as a block Yes. SADC kukambirana ku- kulipo decision sinachitike decision ikazachitika pa communique azabwera kuti anthu auzidwe kuti kaya afuna asilikali apite kumeneko azauzidwa ehe ndipo malawi ndiyokonzeka kuchita zimenezo well i could say ifeyo ngati tauzidwa authority ma politicians athu ndamene amanena kuti akupita ifeyo as asilikali eh, why we are in drc now were in DRC. And you know, at one time there was a problem in Lesotho. Uh, SADC deployed troops there in, in Lesotho. Why not Mozambique? It's possible.
ubale wathu ndi wotani ndi mayiko ozungulira um, kumbali ya chitetezo pali dziko lonse limene tikuyenera kukhala nalo ndi nkhawa Ayi, ifeyo pa usilikali ndi mene anthu nthawi zina timada- madabwa. Okay? Ife timakhala ndi ubale kwambiri. timapangidwa invite kuti lero ndinali ku tanzania anatipanga invite kamenye gofu tinapita mamenya gofu ino Amuna kana tuna- Ndiye tinapita ku zambia ku tanzania kukamenya gofu chabwino abweranso anzathu aku zambia nawonso tizamenya nawo posachedwa kumapo so tili ndi ubale umene timakambirana kuti we should be exchanging uh, china chilichonse cha security ngati pali maproblem timapita ku mozambique tikathe kukambirana nawo mozambique koma bwinivutira kuti at one time timawauza kuti ku Namizimu uku kuli ma illegal miners ena ndi maforeigners tiwapanga flush out inu a mozambiki mukhale tcheru timawauziratu we went tinatumiza anyamata a ku parachute battalion anapita ku- flushing them out kuthawa ena kugwidwa okay so koma anzathu a mozambiki tinawauza so now amadziwa kuti tiyenera kumapangana share information both ife ya military ya polisi ndi a in- intelligence tikuyandikira mapeto a kucheza kwathu zinthu zingapo zimene ndikufuna kuti mwina tingokambirana mwachangu poyamba nkhani ya mm, uh, mapulani amene analipo oti malawi defense force izitha kudzipangira yokha zinthu zina kusiyana ndi kumangogula china chilichonse anali mapulani amenewo padzana apo ah, kuti mwina zinthu ngati zovala na- kaya ndi sapato kaya ndi zina zina ndi zina zimene tingakwanitse kuchita patokha tizitha kudzipangira ngakhale chakudya kumene mwina ku- kumalima tokha mapulani amenewo ali pati pano
mukationa mmenemo pali ma reforms m'Malawi muno of different departments yes ifenso we are part of eh, eh, organization imene which is supposed to reform okay eh, now pama reforms apo ndi pakubwera nkhani yoti we want to commercialize certain departments already pakali pano tinachita commercialize engineers tili ndi engi- engineers company imene yoti ikhoza kumanga misewu ikhoza kumanga manyumba okay then tinachita commercialize agriculture department yathu timati ag- uh, agriculture production unit nayenso ndi company tili ndi mafamu we'll be you know breeding mm, ziweto kulima zi- zi- zi- uyu zosiyana siyana tizigulisa komanso kupanga supply mukati momwe so that tisama tizichita subsidy mitengo ife ikuzakhala kuchipa than kugula kunja so zinthu zimenezo zili pa nkhani ya maprogramu a reform aja komanso we are also uh, into kuti tizi- tizigula- tizisoka tokha mauniform kugula nsalu ndi kusoka tokha malimoti tizidikira komanso kusogolo tikufuna tizitha kupanganso even chipopo cha- chathu tizipanga tokha all those things ndi mapulani athu tizitha kupanga tokha zinthuzo poti security ndiye ife nde sitingamadikire kuti tikagule chipopolo kwina uko atipasa aya mu- kuti tikupasa zimene six months Ah, Pamene security mwazifuna idi- mtagwe. security idikira six months Right. ndi mavuto ali across iwa ayi you need to have those things so uh, ikakhala sapato tizi- panga tokha ehe ndemanga yanu pa ndondomeko yoti asilikali azikhala kunja kwa mabaraks ngati ano asilikali akumakhala mmakuka umo zikumati image ya asilikali wachita chakumwa basi kuledzera kugona munsewu ndewu ndi anthu kuti ah, izinso zikunyazitsansotu mdf zimenezi kukanakhala kotheka
malamulo amayenera kuti aliyense msilikali akhale mu cantonment mwake akhale mu barracks mkati koma because capacity ya manyumba ndiyochepa kwambiri that's why anthu ena kukhala kuti kumarenti kumene ena amanga manyumba awo kukhala kumene so ukakhala kuti eh, emergency zimakhala zovuta kuti anthu aja awunjikane msangamsanga koma kwa machitiko kukanakhala kwa machitiko timafuna kuti aliyense akhale muti akhale mkati komabe zimene tikuona kuti boma pakalipano ili ndi programu ya housing ija aim yake ndiyo kuti to make sure kuti they are reducing numbers zogona kuti kunja azikhala azikhala muti mkati so pa- pakalipano ili pa phase one ya mm, ipdf where akutimangira 4000 houses kodi ku malawi tili ndi reserve force kuti zinthu zafika poti zathina anthu onse amene tinawo pano anapita ena amakhala ndi milisha ena amakhala ndi ma reserve force ifeyo ndinganene kuti tilibe reserve force Mu- ma def- defense act zikulembedwamo koma practically papela kuti palibe
chifukwa mayiko ena amachita ija amati ngati public service yoti anthu apite akachite maphunziro a usilikali kenako akhoza kupitiriza mukagwira ntchito zawo mukadzafuna Yeah, mudzangowapezanso but i- it's also the, the pipeline we want to start something okay uh, in name of national service. Mhm. koma iyi imene ikhala with one arm of mdf koma ngati active reserve chabwino yeah.
mayiko ena amakhala ndi zipatala zikuluzikulu za asilikali Ah, south africa ndiyotchuka kwambiri ndi Yes, yes. koma kuno ku malawi ndikuti kuti chilipo chipatala koma osati chotchuka Wani- andita tingoti- Eh, tingoti- tingoti- makampu. eh eh pali mapulani ena aliwonse oti tikhale ndi chipatala ngati chimenechi mapulani alipo mm. uh, kungoti ka bureaucracy ndi kamene kakhala ngati kaonongetsa zinthu koma ma- ma- ma- amene mapulani amene very active Mhm. ya kungoti uh, zinapanga tima bureaucracy tinatake time i think the gov- current- current government ikuchita sort out so Oho. that eh, soon we will find some because the site And tena inasankhidwa kale ndi just mukatuka pa kamuzu barracks gate yapo Aha. pamunsi pali malo ena ndi pomwe idzakhale uh, military hospital
nchifukwa chiyani munthu wamagweru simumulemba ntchito kuno kuno sindinaoneko msilikali wamagweru pakamwa Ah, okay Kapena mumalemba?
malamulo ayi
kuti because we don't want to, to be spending our time pa za dental kuti that's a lot of money ayi ife pali okay pali ma features pali zinthu zimene munthu munthu wamagweru sangaombe mfuti akhoza kuomba koma eh, malinga ndi recommendations za chi- achipatala chabwino issues za dental ndi kuti timaona kuti azingokhalira mwina uchani azingokhalira kuzipatala m'malo moti azipanga ntchito koma ndithu tili ndi malamulo Eh, chi- ntchito yonse ili ndi malamulo ake i know reasoning ina mwina anthu amanena kuti ayi ayi koma Eh, poti atapezeka wamtali aona kuti uyu ndiye zonse wakwaniritsa koma kuona kuti kaya anamugumula chibakera kumowa ndi apa ma- mano atatu apalibe Ndati, ayi, ayi. Eh.
ife sitilola ndithu nanga za height izi chifukwa chiyani amapanga specify kuti ayi munthu wa- wa- short sungapezeka short timayenda mtchire umu uzikhala ukuona pati uzikwera pamwamba pa ulonda pansanja paja uzisuzumira ngati wakuyenda kumene kulibe kasinja zipanga bwanji so kufunika munthu ukhale wamtali uziona patali eya munati mumasewera golf china mumasewera ndi chiyani Ma- munachitako ma Ineyo, physical sport i used to play

zimangopanga maulu basi tiso upande nawo ntchito ntchito zanuzi zimakhala zosautsa kwambiri zoti ena amati you are married to the job chifukwa mangopezeka kuti every time uli busy iyayi ntchito ukatere ukupita uku ukupita uku nthawi yoti ukhale ndi banja lako imakhala yochepa tatiuzani experience yanu Ah, inde zimachitika koma nthawi timayipeza kukhala ndi mabanja athu Mhm. yeah, because timaziwa kuti ntchito yathu and mabanja awonso amachita accept mmene tikugwirira ntchito amaziwa kuti ifeyo nthawi zambiri timakhala tikuchoka koma timabweranso timazapeza mabanja awo koma ati we are just used tinazolowera basi mmene mumakamba za mpiramu ndakumbuka kuti paja tinali ndi ma Nundwe ena ali mu mpira omwewo amene aja mmadzi- mmadziwana nawo ndi ma nephew anga ma nephews ana amene aja achina Itai Nundwe ya anvelai mwana wa mkulu wanga oho Mm. unaganiza yocho mpira umene waeloka tu it runs in the blood pena pake ndithu ndithu timalize kucheza kwathu i've got a set of questions which i'd like to ask you to which you can only answer yes or no but the first one though you have to tell me your full name i see you're wearing uh, vt mundwe tell me your full name okay my full name ndi vincent

Uh, I could say yes. do you have political ambitions? No.
Mwayankha mwamphamvu kwambiri, do you have any political ambitions? No.
Simunaganizireko ya?
Ayi. Koma akumudzi amabwera kudzera kuti atimakambirana kumudziku nde timanena kuti. Ah, ndizathamangisa. Zoti zimenezo ine ayi. ayi ndi tsono ndizikadya nkhalye ntchunga zane mawu anu omaliza amene tikumaliza kucheza nanu mwakhala komanda munadzatulukapo mwalowanso um, experience yanu komanso masomphenya anu mungakonde kuti mdf idzafike potani pamene mungati okay mwina sizachitika mu nthawi yanga komano zinthu zitakhala chonchi ine ndidzakhala msilikali wosangalala kwa ine ndikunena kuti mdf ti- mwina ndinanena pakale paja kuti ifeyo ngati defenders a ziko timafuna kuti tikhale pa level iyi yoti at least we are modernized we don't want massive armaments koma enough to be able kuti pang- kuzipanga protect as malawians ndithu muona ziko kaziko ngati israel kalibe anthu ambiri koma kali ndi eh, enough you know equipment yoti ka- ka- ka- kuzipanga defend so we should be looking towards kuti ifeso kamalawi kakang'onoka koma tikhale ndi zida zija zoti tikhoza kuzipanga defend bwinobwino zimene zili za current ya ndimene ndimafuna zitakhalira choncho Mlendo wathu mpulogalamu ya Cruise 5, General Vincent Nundwe, Commander of the Malawi Defense Force. Nyimbo ina ikhale ya ndani? ya Lloyd Phiri Lloyd Phiri.